ee e, ị gaghị ama olu m kemgbe ị blọkụrụ nọmba m m na-akpọ gị ihe m ji akpọgha gị awụghị nọmba m ọ nọmba onye ọzọ m na-akpọ gị kemgbe esi ọjị gị buru- gị buru- gị buru nọmba m blọkụ ọ ọjị bịa elee ebe moto m dị na moto m dị na wọkshọp gị wọkshọp ke ole ọjị ọ na wọkshọp gị ka m nọ hịa wọkshọp gị ka m nọ elee ebe moto m nọ bịa ọjị so ihe ihe otu i si buru moto m na-agbagharị kemgbe echi na ị gara ebe na ị gara burial ọjị e- lee e elichaa onye ahụ elie gị ọjị akwa moto m ka iji na- na- na-agbagharị moto m- moto m ka iji emega ambụlansị ọjị e a ma eme gị ihe gaa jụkwa ajụjụ m ọjị m mechaa gị ihe ee m mechaa gị ihe ee maka ịhụrụ otu anyị otu anyị si mee moto m a ma arụgharị gị m ga-arụgharị gị m ga-arụgharị gị iji m egwu egwuregwu ọjị gị eburu moto m na-awagharị mụ na ezinụlọ m na-ata ahụhụ ndị mmadụ na-achị anyị ọchị na enwezikwe m moto ama m na gị na nwaanyị gị na ụmụ gị unu bizi ala bekee unu ejiri moto m na-eme ihe ọbụla sọrọ unu ọjị ndị nebọ gị gwara mụ na moto a na ị rụtala ya kemgbe one month kemgbe one month m kpọọ gị na fon gị sị m na na na na enwere ihe echega m kpọọ gị na fon gị sị m na enwere ihe echega gị ka echega ihe a echega isi a na-eche gị ọ dị ya ee ọjị mọskito atagbuola m hịa ama atagbu gị ma m hụ gị mụwa ka iji egwu egwuregwu ọjị gee ntị ka ndị ị gwara nebọ gị na eresịrị m gị moto ọjị eresịrị m gị moto m gwara gị na erega m moto ee na m nwee ndidi na m nwee ndidi ka ị kọwaara m ngwa kọwa ka m mara ee ọjị ọjị ama m na eji m gị ụgwọ ee ewela iwe ama m na eji m gị ụgwọ ee m resị nụ gị moto ahụ ee m resị nụ gị n'ihe na m ga-atọpụkwa ego n'elu ya ee ee enwere m idea na m abala mba abakwanụ m mba bifo mmanye ngwa okay ngwa ọjị ewela iwe sorry ele mgbe ị ga-ebutere nụ m moto m ọjị Fe- first thing in the morning okay okay thank you Eh, but na m ga-ebu ụzọ na m dọsara gị gịnị m dọsara gị isi gị ọjị ọjị ara agbachi ara a- nke- ara agbachikwa gị ntị ọjị ị wụ anụ ọhịa so m so so ibutere m moto na m nyekwa gị ego ọjị ikwughị eziokwu ee moto ahụ kemgbe m biri gị ọ car rental biznes ka iji eme gị ị ga-enye m ego niile gbatara na moto ahụ inyechazi ya m na gị abalansịa akaụntụ ma ọ na-eche otu ahụ eme ị ga-ahụ ụka m na gị ọ ga ebe a ga-ekpe ya ee na inwere asidenti inwere asidenti nwekwa ọnụ ji ekwu okwu mba anụcha m ikwuru ị sị na ọ gịnị na polisi ga-egide gị n'ikwuga na fon nye polisi fon ka m gwa ihe mega na onye who is polisi na naijiria nye polisi fonu ọjị nye polisi fon bịa ọjị agbanyụkwala fon ahụ ọjị ọ mụ ka iji egwu egwuregwu jụkwa mmadụ onye m wụ ọjị cheregonụ fest